Ndị Igbo ekene m unu onye nwoke ekene nwaanyị nke uche na-azụ ya anyị abịakwala ka anyị si abịa anyị mekwala ka anyị si eme n'afọ unu kene nwaanyị si eme kọrọ onye kwuru ka a na-eme Eze nwa asawa adị. Na-eme video na seven. Seven na eight. Igbo na-asụ Igbo bụ Igbo. Ife onwe anyị n'anya. Ị fụ omenala n'anya like Igbo. Igbo na-share video. Ewe ndị oge dị aka. Afụ ka esi eme ememe gwakọ mmadụ. Maka ọmaka mmadụ si wuo. Ara ebe a na.

Igbo mụrụ m ekene m unu gaanụ ntị ana m ekene nwoke na nwanyị onye rapụrụ be nne na nna ya onye rapụrụ obodo ya dị iche iche wee bịaba ịgba arịa mụ tata n'ụwa a sị na ọ na-abụ agbalakata guzuo ọgbawarị o nwere obi ife m chọrọ ka m chetalụ gị malụ na ịbịarọ burial makwalụ na ịbịarọ ọfala bukwelu n'obi na ịbịarọ wedding maọbụ traditional marriage

dịka i si wee sị ka ịmụ anya abalị tata ọ bụrụ ka ajụba eri ị na-alarụ ụla kedụ ife ị larụta ngwa gekwa ntị achọrọ m ka m kene gị ekene maka na ọ bụrụ mmadụ niile kpọrọ oku aza fa ma mụ kpọrọ oku ife bara ebe a olili m ọnụ maka na ife bara ebe a tata a sị ka a gụba ọnụ fa kalị 15,000 ngwa gekwa ntị tata nwa bụ ụbọchị akara aka ndị be anyị sị na agha akara aka adịghị eli ngwụlọ ụka akpara akpa bụ isi ka e ji ekwe ya mụ na Osebuluwa akpago maka ọbịbịa gị ife m na-eme bụ omenala omenala dị n'ala Igbo ya ka m na-eme achọrọ m ka ị malụ na ebe ị bịara ebe a bụ ebe ị bịalụ ka ọ dịrị gị na mma a sị m ka m were ohere anụnwa pụta ka ọ dị ka mmadụ ka a bịalụ be ya ka ị mawalụ na onye bịalụ be ya nọ ya ka m bịa ka m kene unu ka m gwawazị gị na m malụ na ị gbasịla ego wee rapụ your comfort zone rapụ your mattress rapụ your beautiful houses wee bịaba obodo Igbariam o nwere nkwa m na-ekwe gị taa ọbịbịa nụwa ị bịara Igbariam o nwerọ ife ga-abụ ka ọ dị in vain na-ege ntị na-ege ntị adịrọ m ekwu okwu ka onye pastọ ma m adịrọ ekwu ka onye amụma ana m ekwu okwu ka dibịa maka na ọ bụrụ na isi aka adịzi n'aka aka ababilidindi ọ bụ n'anya anụ ka a na-achọ anya eh, ọ bụ isi anụ ka a na-achọ anya anụ i were pastọ were GO wee prọfet wee prọfetes kama na etube etube na be ndị dibịa ka ha na-eje na o nwere ofu ife m chọrọ ka m gwa gị tata nwa i lugo n'isi mmiri gewa ntị. Gewa ntị. nkwa m na-ekwe gị tata bụ na ọ bụrụ na aka na obi gị dị ọcha ọ bụrụ na iji ezigbo obi gị wee bịa ebe a ọ bụrụ na iji okwukwe gị wee bịa ebe a o nwere ife ga-eme ka ịdị otu ịdị wee bịa wee naa na-ege ntị adị m ekwu ya na ike m erika adị m eme ọnụ adịrọ m etu ọnụ enwerọ m any power kama na mụ maalụ na onye m na-ejele ozi bụ ike ka ike ọ bụrụ ka ọ jụwa ndị a na-ejele ozi a mmiri dị na be nna gị so na mmiri m na-ejele ozi aja na be nna gị so na mmụọ m na-ejele ozi ọfọ dị na be nna gị so na mmụọ m na-ejele ozi ndị ichie be nna gị so na mmụọ kpọpụtara m ka m jeelu fa ozi ọ maka na m pụta mere ka iji wee nọdụ ebe a taa ma m gwa gị na national cake ibe gị na-awalụ na mmụọ na ị ga-awalụ nke gị taa ka m gwa gị ọ bụrụ na mmụọ be nna gị goziba ndị mmadụ tata n'ụwa ọ ga-agọzi gị nke gị mmadụ ka imeli ibe m abụrọ ajọ okwu a sị na ọ na-abụ nwata chọba nke ọ dịka ọ gbara ajọ nwa ma mụ na-ekwu na adịrọ ka ibe na-agwụ akwa ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-akalị ibe gị gekwa ntị gekwa ntị adịrọ m ekwu ka pastọ adịrọ m ekwu ka onye amụma adị m ekwu ka prọfet ma prọfetes kama na mụ na-ekwu ka onye dibịa maka na ọ bụ ọnụ dibịa ka ọ na-ana ọ ga-ana n'ọnụ ofeke eji m ọnụ m ji wee bụrụ dibịa wee na-ekwu na isi niile bịara ebe a ọkpa niile bịara ebe a arụ niile bịara ebe a ego ọbụla ị gbaziri wee bịa ebe a ekwu na arọ 2023 ga-abụrịrị arọ gị gekwa ntị ụnọ na ibe gị na-alụ ọ bụrụ na ịlụberọ ụnọ ụnọ na ibe gị na-alụ na arọ ọnụnwa ka ị ga-alụ nke gị chekwalụ gee ntị gee ntị gee ntị nke izizi bụ mmụọ imelụ gị emelụ nke ịbụa bụ ị ga-echetakwa mmụọ melụ gị adịrọ m ekwu ka pastọ adịrọ m ekwu ka prọfet adịrọ m ekwu na mmiri esike ike ana m ekwu ka dibịa okwu abụ m na-ekwu tata nụnwa bụ na moto na ibe gị na-ego gee m ntị ekwuru m okwu a last year ekwuru m okwu a na olili sọbalị last year imilikiti ndị bịara olili a ndị m kpọnyere moto bụ aja na uzuzu ekwuru m na arọ ọnụnwa bụ 2023 na moto gị ya-eso na moto m ma-agọzi gekwa ntị gekwa ntị adịghị m agwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ o nwere otu ibe m chọrọ ka m gwa gị ama ka alụsị ara na aka naabọ ka eji ebu ya onye ọbụla sị na nya ji ọfọ onye ọbụla sị na nya ji ọfọ ma ọfọ malụ aka ji ya o nwere okwu m ma-agwa gị taa o nwere guideline dị na alụsị alụsị ọbụla na-enwerọ nsọ ọ bụrọ alụsị ka ọ bụ dibịa ọbụla na-enwerọ nsọ abụrọzi dibịa ka ọ na-eme ọ bụrụ na ị ga-abụ odogwu ị ga-edebe nsọ ngwa gee m ntị mmiri ka anyị na-akwado ka anyị jee exactly 12 pm 12 am anyị ga-agawa na mmiri ọkwa dị oke mkpa ka m chọrọ ịma ọ bụrụ na anyị agaba na mmiri ị bụrụ nwaanyị nọdụ na nsọ gị isona anyị wee gaa na mmiri ọ bụrụ na ị ga-eso at all at all i lue n'ọnụ ebe esi abaga na mmiri ịkwụrụ igwe nwanne ka ịfụ mmiri anya ibe ji wee na-agwa gị bụ o nwere onye mere otu a last year ọ na-achọ nwa o bi Port Harcourt ọ bịara ebe a last year ọ bịa ọ kpọọ m sị na nya nọ na nsọ na nya na-achọ nwa kedụzi ka nya ga-esi mee m sị ya bịa o luru n'ọnụ mmiri kwụsị tata nụnwa ọ dị heavily pregnant gee m ntị ife izizi melụnụ bụ na o debere iwu iwu ahụ o debelu mmụọ wee meeli ya ife ọ na-emeli ibe ya now iwu m chọrọ ka i debe a bụ nke izizi bụ nwaanyị nọ na nsọ esona anyị wee lue na mmiri nke ịbụa biko ọ bụrụ na fonu mmadụ adapụ ma ọ bụ ife ọbụla bụ ife mmadụ adapụ were ya gbalụ bịaba na steji a. ị bataluo handịa nya over to mc ka ọ na-eme nya announce ka ị da-adị n'ebe ibe gị bịalụ ka a gọzie be ị nọdụzi ebe a nala abụmọnụ ị tụtụna ife mmadụ ife onye ọbụla onye sọlị ya nya bụrụ ị tụtụkwana ife onye ọbụla maka na ife ị bịalụ bụ ka ọ dịrị gị mma ọ ya-adị m mma bụ ị bịalụ ka ọ dịrị gị ofu promise m na-enye gị bụ na ị ma-agba aka wee naa ọ bụrụkwalị na ego dị gị na akalaka ọ bụrụkwalị na chi gị kalị gị kwuo na ị ga-abụ odogwu ọ bụrụkwalị na chi gị kwuru na ị ga-alụ ụlọ ọ bụrụkwalị na chi gị kwuru na ị ga-agba moto o nwere ife ga-eme ka ị nọsi ebe a taa ọ bụ onye kwe chi ekwe o gekwe ntị gee ntị gee ntị adịghị m ekwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ agwara m gị sị gị na ọ n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ da-ana n'ọnụ ofeke Ee? dibịa ka m bụ eji m ọnụ ọnụ m ji wee na-eme dibịa ọnụ m ji ekwulu mmụọ ọnụ m ji ekwulu mmadụ m asị na mmụọ niile m kwulu na ba niile ga-ekwulu gị mmadụ niile m kwuru na ọnụ niile ahụ ga-ekwuru gị ekwuru m na ị ya-akagbu ilo zọgbuo ilo arọ nụnwa bụ 2023 ndị nine jụrụ gị ajụ ga-emesị chọba gị achọba arọ nụnwa bụ 2023 ego nine na-agbalụ gị ọsọ ego ga-eju gị aka arọ nwa bụ 2023 moto na ibe gị na-agba ị ga-agba nke karịrị nke ha na-agba arọ nwa bụ 2023 ị ga-arụrịrị ụnọ be nna gị na-ege ntị mee ka ọ ga-esi wee mee o nwere otu sabali si arụ ọrụ otu eze nwaanyị sabali si arụ ọrụ bụ ọ bụrụ na ụnọ dị gị mkpa ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ụnọ na ụnọ dị gị mkpa ọ ga-enye gị ego testing ego ya na-ede ka kerozin nwayọọ nwayọọ ka o ji abịa maka na ọ bịa n'ike ị ma na ọ bụrụzị alụsị ọ bụrụ na ị fụ 500,000 na akaụntụ gị ọ bụrụ na i bu nwere ana ife izizi ị ga-eme bụ jee ka i jee kpụba blọkụ okwu a m na-agwa gị ebe a bụ the secret of success of eze nwaanyị sabali and achọrọ m ị bịasịa ebe a ka ndị nebọ gị ị gwalụ na ị na-eje olili eze nwaanyị sabali ka a fụ ife i jeta Ya? ndị ị gwalụ na ị na-eje ịgba arịa mụ ka ọ dịasịla gị ịgba arịa m i jere kedu ife i jeta achọrọ m maka na ọ bụrọ otu a ka anyị ra last year ọ ndị o melụ last year ka ndị ọzọ fụrụ wee bịaba Eh? imirikiti nọ n'ebe a bụ ndị fa fụrụ na o melụ ka fa ji maka eme gịnị no ndị ọzọ ka a fụrụ na o melụ kịta ọ ga-emelụ gị Eh? now ọ bụrụ na ị kpụba blọkụ ị kpụba blọkụ wee kwụọ onye nke 500,000 jee wụọ foundation ị wụọ foundation i bido tibe blọkụ na ebe m na-enye gị bụ 6 months tapụ ọnụ gee mụ ntị ọ ga-enwelịlị ife ị bịalụ ebe a fụ unless maọbụ na ị chọrọ gekwa m ntị gekwa m ntị adị m egwu ọ bụrụ na anụ na i kwelụ maka ụfọdụ na ebe agadi ebe abịa bụ ka ha bịagoro fụ ife a na-eme o nwere something ị ga-ewepụta o nwere something ị ga-ewepụta achọrọ m ka i wepụ spirit of negligence gekwa m ntị spirit of negligence ga-eme ị nọsịa ebe a ọ bụrụ in vain wepụ spirit of negligence nọdụ ebe a with obi gị niile mmụọ gị niile na anụ arụ gị ị malụ na anụ afụfụ ị na-ata anụ arụ gị na ọ nwere ife ị ga-atata ya and gee ntị adị m ekwu ka pastọ adị m agwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ adị m agwa gị ka i nye m ego na ife m na-agwa gị bụ a fụ n'anya e mee gịnị ọ bụrụ ịtụ ọnụ ọ bụrụ ịtụ ọnụ wetin you do can tell gekwa ntị ọ bụgodu uli na ị fụbero onye sọbalị mere n'anya ị ka anụgo na ntị ọ bụ asị ka eziokwu ife a na-anụrụ na ntị na ndị ọ ga-afụrụ n'anya iwu dị na-efere ndị ọ mere mmadụ arọ nwa ka ọ ga-emere gị nke gị gekwa ntị gekwa ntị echefukwa m ndị ọ meluo maka na o nwee ndị o bunyere moto o nwee ndị bịara olili ebe a o nwee ndị kpatara

gbanwee ọ bụrụ na i so na ndị a wenie aka gị elu ma na ị bịara olili ma na ị bịala na eze nwaanyị sọbalị maọbụ na ị bịala olili maọbụ na ị soro wee lie olili ma na ị bịala na eze nwaanyị sọbalị wee bịa ebele

ngwa gekwa ntị gee ntị gee ntị metụkwa onye afụ aka ọzọ sị ya na nke a nụnwa melụ m bụkwa mbido na kịta nụnwa ka nke bụ nke nnukwu ga-emelụ m gekwa ntị gekwa ntị gekwa ntị ọfọ m na-agọlụ gị ebe a taa bụ na ị ga-abụ ofu onye eji eme ọnụ n'obodo nna gị agọọ m eze nwaanyị sọbalị agọọ m ọra mmụọ niile dị n'Imo agọọ m ọra mmụọ niile dị n'Abịa agọọ m ọra mmụọ niile dị n'Ebonyi agọọ m ọra mmụọ niile dị na Delta agọọ m ọra mmụọ niile dị n'Enugu agọọ m ọra mmụọ niile dị n'Anambra wee kwuo sị na ọnụ m ji ekwulu fa ọnụ m ji akpọku fa n'onye ka njikwa wee na-agbata sịkwa ka gozie gị ekwuru m na mmụọ ahụ na-amalụ ndị ọzọ na nke gị ama ndị iche na ọ ya emelụ gị nke gị ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ya-alụ ụnọ enu lụọ ụnọ anị ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ga-amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ya-alụ hotel lụọ fuel station ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ya-alụ company ọfọ m na-agọrọ gị tata bụ na ị ya-ego moto ọbụla gụrụ gị agụụ onye kwe chi ya ekwe ihe ahụ melụ ibe gị ga-emelele gị onye ọbụla sị na ọ ma emere gị onye ahụ ga-anwụ ọnwụ ike ngwa gekwa ntị na rule before agaba na mmiri nke izizi nwaanyị nọ na nsọ isona anyị wee chu mmiri ọ bụrụ na ị ga-eso anyị wee chu mmiri biko ịbanyena n'ime mmiri nọdụ n'ugwu ma ọ bụ na ị nọ na nsọ nọdụ na ihe ahụ melụ ndị ọzọ ga-emelụ gị number two iji mee ihe mmadụ nye nwena nke ịta ụtara atọ ụta wetị na ịta ụtara nọ na mere iji wee welie number three gekwa ntị o rugo gekwa ntị ikwena ka mmadụ nalị gị ngozi gị kedu ka mmadụ ga-esi wee nalị gị ngozi onye zọọ gị ọkpa onye zọọ gị ụkwụ ọ bụrụ na ọ sịrọ gị sorry ịkpọ onye ahụ sị ya nna sorry ịzọ m ụkwụ na-egekwa ntị onye kwaa gị aka ịkpọ ya ime ya ọ bụrụ na ọ sịrọ gị sorry ịkpọ ya nna sorry ịzọ ịkwa m aka achọrọ m ka onye ọbụla kpasuo gị iwe mmiri nwere nsọ ma ọ bụrụ na ị darọ nsọ mmiri na mmiri ga-agọzi gị achọrọ m ka i wee iwe ọ bụrụ na anyị agaba na mmiri ijide candle ọ bụrụ na ị ya achọ akwụkwọ ị ga-eji wee tinye ya ka ọ datụna mmadụ ijide incense jide ọfụma ịdanye mmadụ akwaba aka chịkọlọ onwe gị achịkọlọ ịkwana mmadụ aka jisie ike ka ijisie ike kwuo ihe ahụ iji maka ya wee bịa agwakwala m gị sị gị ọ mụ kpọrọ gị sị gị bịa mana ọ bụrụ mmụọ ka ị chọta o nwere mmụọ m sị gị bịa ka ọ gọzie gị maka na ọ na-agọzi ndị ọzọ Ee? mmụọ ọ bụla na-agọzi ndị ọzọ iwu bụ na ọ ya-agọzi gị ma ọ bụkwalụ n'igwe na-ege ntị na-ege ntị ka m gwasịa gị rule and regulation ọ bụrụ na ị ruo na mmiri o nwere ụdị ọfọ ị ga-abịa ịgọ na mmiri mmụọ ama ṅa gị ntị adị m agwa gị sọsọ na mmiri m- alụsị i jee be dibịa ọbụla ka m gwa gị secret otu alụ- otu mmụọ si alụ ọrụ ọ bụrụ na i jee be dibịa ọbụla maọbụ jee na alụsị obodo nna gị maọbụ jee ịchụ àjà o nwere ife ndị ụka na-akpọ ikpe ekpere ọ na ụka batalị anyị akpọbazi anyị ikpe ekpere ọ nala anyị afa ife ndị be anyị na-akpọ ya bụ ịgọ ọfọ maọbụ itu ogu ya ka ndị be anyị na-akpọ ya now ndị ụka sị na anyị na-akpọrọ mmụọ isi ala in real tradition of Igbo land anyị ada akpọrọ ife ọbụla isi ala tie na Chukwu Okike Abịama anyị ada akpọrọ Chukwu Okike isi ala anyị chọọ ịgwa Chukwu okike okwu anyị ebute oche nọdụ ala ị chọọ ịgwa arụsị okwu i bute oche ị nọdụ ala maọbụ ị kwụlụ ọtọ ị nọdụ na-agwa ya okwu anyị ada akpọ isi ala now otu esi ekpe ekpele na anyị ijele ụka

na-ege ntị na-ege ntị ọ bụrụ na ị watchie ndị si otu ọ bịa ikpe ekpere ọ bụrụ na ba kpesịa ọ na-afịa arụ for mmụọ imelụ fa maka gịnị ọ bụgodụlụ na Chukwu chọrọ gị ime chọrọ imeli gị ife ị na-edisturb ya ọ marọ ife ị na-ekwu kwuonụ ofu okwu ka a mara ife ị chọrọ ngwa gee ntị otu esi eje na alụsị now dịka otu ị ya-esi wee bịakwute m kịta ị ma bịakwute mmiri enwe ilo sị ya mmiri enwe ilo mmiri enwe ilo ọya nye m ego ọya nye m ego ọya gozie m ọya bunie m enu mmiri enwe ilo nye m moto mmiri enwe ilo wee wee ife m na-eme bụ mme gị m sị gị na ị bụ ndị isi ọnụ gị ukwu ngwa gee ntị otu ndị be anyị si agọ ọfọ ana m agwa gị ka ihe uzubi ya maka ụfọdụ sị na ba marọ ka esi agọ ọfọ otu ndị be anyị si agọ ọfọ ma ọ bụrụ na ije na mmụọ ọbụla dịka otu a ị na-eje na mmiri ka mmụọ wee mee gịnị nụ olu gị otu ị ga-esi wee gọọ ọfọ bụ ịbata ife ndị be anyị na-eme bụ first of all bụ introduction ichefu a n'afọ kịta ịgba afa ibe izi ị ga-eme dibịa nye gị ọ sị gị kwuo afa gị ikwuo afa gị kwuo afa obodo gị ewee jụwa iwe jụọ gị ya ajụsị ndụ m adịgwa ewee baba afa now ndị Nollywood melụ ndị otu um, ndị otu obi igwe na Uwaezuoke nọ n'ebe a taa ndị otu ha ba melụ anyị na-afụzi omenala ka one kind magic something eh? na-egekwa ntị otu ị ga-esi wee bee ebele na mmiri ị ga-esi wee gọọ ọfọ na mmiri ị ga-esi wee tụọ ogu na mmiri maọbụ mmụọ ọbụla ijelụ bụ ịbata lue ilu a na mmiri gị na-ekwe ya eze nwaanyị sọbalị mmụọ ọbụla a sị na etuo mmadụ afa ugboro na-atọ ọ mara na nya ka a na-akpọ mmụọ ọbụla ijelụ dịka ịbaba nya bụ mmụọ agwụ tuo nya afa ugboro ịtọ mmụọ ọbụla dị n'ala Igbo ijelụ tuo nya afa ugboro ịtọ ịbata lue ịkpọ nya eze nwaanyị sọbalị eze nwaanyị sọbalị eze nwaanyị sọbalị ọ gwanị m bụ ịkpọ afa gị afa obodo gị obodo ibi just minor introduction to introduce onwe gị obodo ibi ịgwa ya na ngị bịalụ tata bụ afịa tata nwa bụ otu ofụkwa gị na anya abaghị eke nsere ngụ nwa bịara tata bụ afịa eke na o nwere ife iji maka ya wee bịa efughị na nkata ka gị na mmụọ na-akpa nkata ka gị na mmụọ na-akpa na ife ọ bụ iji maka ya wee bịa bụ mee mụ ka i mere ibe m ọ bụ ajọ ife a na-achụsị ya mmụọ isi ya mmụọ. onye mgbe ndị be anyị ji eji eji eji inu ọ sị mee mụ ka imere ibe m ọ bụ ajọ ife na mgbe i kwuru okwu a ọ bụ na ọ bụ na na ụdị mmadụ magada na ike nwa bụ na mụ na-ekewa 1000 na-ekewa 1000 ka anakọtazi ya nke gị dezie sị na mama nkezi bịakwute m wee sị m jụọ m ajụjụ ọ bụ mee mụ ka imere ibe m ọ bụ ajọ ife mụ nzara nne gị mba maka na ịmalụ na mmasị gị mmasị gị ee eh, na mmasị gị mba na ọ bụrọ ajọ okwu ife m na-emezi bụ m malụ nya bụ ife m mee gịnị nye gị ife m na-agwa gị ebe a bụ otu ị ga-esi wee na-anata mmụọ ọbụna ife i wee sị ya i wee sị ya ọnọdụ dị ka ị na-akpasa your father maọbụ your mother nkata wee sị ya atagbugokwana m onwe m n'afụ kedu ihe mere na o ji wee bụrụ na m na-azụ afịa afịa ndị ọzọ a na-aga nke m aga aga eze nwaanyị sọbalị mba n'anya na m abịago n'obi gị ka m nọ ife ata mgbe adị ihe etetabela afọ niile taa wee bịa i wee sị ya ịmakwa ego na mgbafu wee bịa ije ịmakwa ofu onye ego na mgbali wee bịa ije ọ bụgodị ụlọ mmadụ bu gị firi wee bịa ma mmadụ kwere gị ụgwọ isi ịmakwa na m gwasịrị dị na-alarụ ụra kịta eze nwaanyị sọbalị sị ya na ife na ime na ibe m na ị ya-emere m nke m na ife ị ga-emere m izizi ị fụ nọ nkata ka ị na-akpa ị ga na-echeta ife ị ga na-agwa ya ee n'ife izizi ị ga-emere m ọ bụzi ebe obodo oyibo dị gị mkpa ị sị na ị ya-eje obodo oyibo ọ bụzịrị na visa ka ị na-achọ na ị ga-enweta visa ọ bụrụ na moto ị sị na ị ya-egonu moto n'arọ nunwa bụ 2023 ọ bụ ka arọ agbanara gị n'ọsọ m makwa na ị jụrụ ajụ ma mma mmekwa na ọ ya-enyeriri gị ego ka i goo moto ibe gị na-ego i wee sị ya na ụlọ na ibe gị na-alụ ịlụ onye ọsọ lụ nsọ ihe biko nya nyere gị ụlọ nke gị ị fụgo nọ nkata ka ngị na mmụọ na-akpa o nwerọ ife ga-eme ka nya bụ mmụọ dị anụ na nya bụ okwu ị na-ekwu ịbụ onye ibido in one single sentence ị na-agwa mmụọ ife ọ ga-ekwu ị na-agwa mmụọ ife ọ ga-anụ ị na-agwa ya mmụọ ọbụla na-anọ gị nso a na-agara abụ ife ọbụla ị na-ekwu ngwa gekwa ntị mmụọ ọbụla i jelu mmụọ ọbụla i jelu mmụọ obodo onye ọbụla i jelu a sị na a na-esi n'ụlọ wee mara mma wee mee gịnị i mekatakwa na-agọba ọfọ na mmụọ be mmadụ gọsị ọfọ ma ga kpọkuru mmụọ be nna gị maka na ọ bụrụ na mmụọ be nna gị ekwenyerọ ka ya bụ mmụọ nyelị gị nya bụ ife i kwuru o nwerọ ife ga-eme ka ọ mee ya maka na mmụọ maara ibe ya ee ife m na-agwa gị ebe a na bụ expo ka m na-enye gị ife mere na o ji wee bụrụ na ụfọdụ ga-ejesi na mmụọ ngozi ama ndeleba nna chọrọ iji ego mere m ala ee a sị na obi a nwere ibutere utu nkenye Ee? Ọ, gee ntị. na o nwere mgbe m kwuru okwu m sị ya okwu onye nyezukwa m ndị ọrụ ụlọ ọrụ ka nzukọ ndị m mere odogwu nsonye ndị e mere na awụrụ mgbe nwa na-emere odogwu ọnwa sọbalị na-ekwu okwu afọ nze ebi okwu na-egekwa ntị na-ege ntị na ọ bụrụ na i lue na mmiri kpọkuo mmiri be nna gị kpọkuo chi nọrụ gị ụwa expo ka m na-enye gị ọ bụrọ sọsọ na be m o mmụọ ọbụla i jelu ọ bụ na ị kpọrọ chi gị ọ bụ na chi gị akwadorọ na sọbalị ga-emeli gị ife o nweghị ebe i ji azụ eje kpọkuo mmụọ dị be nna gị kpọkuo ndị ichie ndị ichie bụ ụfọdụ ama ife bụ ndị ichie ndị ichie bụ nna m nna m nkịta nna m bụ Nwakalọ nna m Nwakalọ nna m Ofieli nna m nwafee nna m Ọnụọra nna ibido kpọba afa ma ụmụnne nna gị kpọba afa ba sịba na ọkwanụ gị bịa na nke gị ama dịzi n'iche na nnu m ka ị mere ibe m ekwe ndị ọzọ na ba egobego moto ba alụbago ụlọ na mkpu na mkpu kedụ ife mezi na nke m- nke m ga-ejizi wee dị iche ka ịlụ alụ m nye m ego ka m lụọ ụlọ nye m ego ka m goo moto nye m ego ka m mee nka mgbe iji gwa okwu bụ isi okwu a wee gwusie anya ibie anya my brother na one thing ị ga-ama eh, ihe ị ga-eji wee male ma sọbalị ọ kwụ n'ọkụ ka m sụọ ka unu si asụ ihe ị ga-eji wee male ma sọbalị akwụ n'ọkụ ụfọdụ n'ime unu lọrụ nlọ wee bịaba ebe a lọrụ nlọ maka ebe a obodo a ebe a rịa m tata onye lọrụ nlọ wee bịaba ebe a very well ịlọrụ ọ bụrụ na ịjọzụ lọlọ na ịlọrụ nlọ maka sọbalị ikewa ọ bụrụ mụnwa ka ịfụ na-ege ntị nke ga-egosi gị na ọ kwụ n'ọkụ ngwa gee ntị ọ bụrụ na ị naruo ọzọ ị ga-alọ nlọ ọzọ from now to one week time iji ụfọdụ ga-alọ nlọ ma ba dinara ana nke ga-egosi gị na ije ịbịara ebe a abụrọ obere ije na ife a bụ sọbalị na-emelụ ndị ọzọ na ị ga-afụ ya n'anya wee kwelụ na ife omenala bụ bụ seeing is believing ọ bụrụ na ịfụrụ n'anya ikwe na na nke ịfụrụ n'anya ya ka ị ga-ekwe na achọrọ m ka ịchịkọba mmụọ gị ọnụ mmụọ gị ka ị ga-achịkọba ọnụ ebe a ọ bụrụ na oluo mgbe a ga-agọ ọfọ uche gị anọ na na yard maọbụ uche gị anọdụ na shed maọbụ uche gị anọdụ ndị nọ gị nso ndị nwere ike ịfụ gị wee sị ịbịalị be mmiri ị na-ejechekwu na alụsị wepụ uche na ụdị ife a maka na ibuli ya n'uche ị ma na mmụọ gị ga-adị very very weak ọ ga-adị disappointed mmụọ dị na be nna gị so gị bịa ije a Eh? ma mmụọ dị na be nna gị abụ greso wee soro sọbalị wee gozie gị ma ọ bụrụ na ifele emebe gị ifele emebe nya bụ mmụọ ịma na ịnaba ịgbala aka wee naba mana ekpere m tata bụ na o nwerọ ka ị ya-esi wee gba aka wee na now ọ bụrụ na anyị erue na mmiri ịkwana mmadụ aka a ga-ebu ụzọ gọzie mmiri mgbe eji wee gọzisie mmiri ewee kube mmiri agọzisie mmiri kpesị ekpere na-ege ntị asị gị kube wee kube ka mmụọ niile a ga-akpọku ka ba niile wee nwee ike wee nọdụ n'ọlụ iwee kuru mmiri iwe bụ ya nọ mmiri ndị na-achọ nwa ma mmiri ga-akpata ego ma mmiri ị ga-efe na shop gị ma mmiri ị ga-eji wee na-awụ arụ ma mmiri ga-eji wee mebie ọgwụ were mmiri a jee na be nna gị asị gị na ọgwụ dị jee fee mmiri ebe a ka m gwa gị na mmiri na-agbarụ ọgwụ ekwentị adị m egwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ na ama ka ọgwụ ara na ọ baa na mmiri ọ lụọ ọgwụ ọbụla akpọrọ afa n'isi gị ọgwụ ọbụla akpọrọ afa n'isi gị ọgwụ ọbụla agwọrọ be dibịa ọgwụ ọbụla eliri n'ala ijesie taata ọgwụ a ga-agbapụ ọsọ na be nna gị asị na onye kwe chi ya ekwe mana ebe ọ bụ na ikwere ọ ga-emere gị na ọ bụ na anyị erue na mmiri ewee kpesị ekpere ikuru mmiri jeje anyị ama agba ọsọ this year maka ma ụfọdụ na-agbaba ọsọ a na-akwatusi ụfọdụ zọọ ụfọdụ ụkwụ so anyị ama agba ọsọ anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-aga ijiri nwayọọ nwayọọ ịkwana mmadụ aka jiri nwayọọ mmụọ bụ mmụọ bụ na-efegharị n'ikuku ọ bụrụ onye nọ n'iru ka ọ na-afụ o nwere ike ọ rapụ iru ọ gaba n'azụ si ojesi n'azụ gọziri bịaba Ee? ịgbana ọsọ ịkwana mmadụ aka ejiri nwayọọ nwayọọ mgbe na-eji wee luo na mmiri

mgbada kwụsịa ụgwọ ọ kwụọ ọzọ ọ kwụọ ọzọ ọ kwụọ ọzọ ọ bụrụ na o nwere ego ojebiti ebuka ọ bụrụ na ọ kwụrụ ebe o bitere ego ọnya property ya ibe ji wee na-agba gị okwu a bụ na eme abụrụ abụrụ ajọ ife family ndị nna nna anyị fa ife anyị nọgide bụ pay back na-ege ntị mmadụ ruru na mmiri ka ị ga-edesizi afa mgbada niile iji na bil mgbada ọbụla iji na bil ịgbaba ndị mmiri gaje ejidele gị maka na ndị mmiri ndị mmiri na mgbada adịrọ mma alụsị dị n'ala Igbo na mgbada adịrọ mma maka na alụsị dị n'ala Igbo na ndị mmiri ma ọfọ ọ mgbada bịara buru ya buru abịaba mgbada tọlụ nna m na nna gị mgbada ji ji anyị wee sikwa ọnya gorila sikwa ọnya agụ sikwa ọnya were anyị fidie

na-ege ntị na-ege ntị onye na-anọrọ ebe e si wee nie ozu na-abụ ọ chọọ ịbọ bido n'ọkpa na-ege ntị mgbada bịalụ be nna anyị bịa buru gold diamond silver everything dị na be anyị na-abịaba were ya bụrụ ọgaranya

ọ bụrụ na ị chọrọ nwa wee bịa ebe a ọ bụrụ na ị chọrọ nwa wee bịa ebe a na ọ nwa ka ị na-achọ ekwuru m na o nwere ife ga-eme ka ọ ga-ede aga na gị tupu o luo June ọ na-elu June ọ bụrụ na ị dịkwa ime dịka 5 months or 4 months or 3 months pregnant ị na-amụ ị na-amụ ejima na-amụ nwa nwoke na-amụ nwa nwaanyị ekwuru m na ọ ga-adịlị gị na mma eji m ala anụnwa gee ntị ka m gwa gị ife tata ji wee dị ngidingi ife tata anụnwa ji wee dị ngidingi bụ na m kalụ olili eze nwaanyị sọbalị mmadụ 12 kpụtalụ efi e ji wee lie olili sọbalị ndị butere mmanya m ma gụta fa ọnụ ndị tinyere ego ndị tinyere ego m ma gụta fa ọnụ maka na sọbalị dị na mbụ wee kwadobe nwa agadi nwaanyị asakata ma nwa agadi nwaanyị ibia ji etekele ya n'ofe nye ya ete mba alị ya na-abụ tinye n'ofe ka ọ tinye tọnarị ya nwa afọ nwa agadi nwaanyị ibi ya ofe sọbalị ya atọnarị ofe ndị ọzọ ebe ọ bụ na eze nwaanyị sọbalị menwuru wee jiri aka ya kwadolu onwe ya olili olili n'ụwa ị bịara ebe a mgbe ọ kwadoro na nke ị fụrụ anya ka ị maka nke ị na-afụrọ anya nekwere moto gị buru nke ị fụrụ anya bụ efi nke ị fụrụ anya bụ ego eweta nke ị fụrụ anya bụ ego eweta kedụzi maka ego ọ debere gị na mmụọ sọbala ịkwado olu gị na anyị ejiri ụjọ wee bili na anyị ejiri ụjọ wee bili tupu ị na-analụ tupu ị na-analụ ị ga-afụlele ife ọma ga-emelụ gị onye ọbụla sị na ọ ma eme n'iru ya ọ ga-eme n'azụ ya onye ọbụla sị na anyị ama adị ndụ fụghị ya bụ ike ya onye bụ ga-anwụ onye gị ji maka gị wee jebe ajọ ije jee gwọba ajọ ọgwụ jee mewe ajọ ife anyị kwuru sị na tupu ị na-analụ ị nụzie na onye na-anọdugo na akwa ọya ọgwụ ọbụla a gwọọlụ gị adị m ekwu ka mmadụ adị m ekwu ka pastọ adị m ekwu ka prọfet adị m ekwu ka dibia eji m afa mmụọ dị be nna gị wee na-ekwu na ọgwụ ọbụla a kpọrọ gị afa wee gwọ na ọgwụ ọbụla mmiri ga-agbalụ ya ebe ọ bụ ibe niile na-ejere gị ajọ ije onye kuru mmiri ṅụọ

ife wa bịa tata bụ ka fa yasaa ife a na-eme yes maka na ka eze nwesịlị ọra ndị fụrụ ya n'anya ka o nwesịlị nwesịkwazị ndị ga-eme gịnị ndị ga-akwatu ya ee ama m na o nwe ndị bịara tata ka fa bịa fụ ka na ee mmiri wile a ee ife ọ na-akọ eri ga-abịa gara ga fụgo ụfọdụ bịara ebe a ife wa bịa tata bụ ka a cause distraction mana fa enega anya ọ bụ na ume na-ezu ya ama m ka fa dị mana gee m ntị ọ bụrụ na i kwe ka e zulu ngozi gị e zulu ngozi gị gị na mmadụ akọkwana ọnụ ebe a ọkachasị ụmụ nwaanyị ọkachasị ụmụ nwaanyị ekwene ka mmadụ nalụ gị ngozi gị maka na ị bụ nwaanyị kama ị ya-akpụrụ mmiri n'ọnụ onye na-agwa gị gbaa ya nkịtị ekwuru m sị na ọ bụrụ na ị chọrọ di wee bịa na iwu bụ na ị ga-afụ di ga-anụ gị na-ege m ntị na-ege m ntị o nwere ife na-eme anyị ife ga-eme gị bụ nwa okorobịa bụ ịnụta nwaanyị na-ekwenyerọ na mmụọ dị be nna gị ọ bụrụ na ị chọba nwaanyị chọba nwaanyị na-eme omenala ọ bụrụ na ị na-achọ nwaanyị chọba nwaanyị kwenyere na omenala i negharịa anya n'akụkụ ilele ya n'akụkụ ile ya anya ị jụọ ya are you single ọ bụrụ ọ dị single nwanne akwanye ya nọmba o my brother my brother ndị mmiri ga-ebupụtali gị ezigbote nwaanyị na-enwe anya na-enwe anya ọ bụ na ndị na-ejide nwaanyị so wee bịa ebe a jidesikwa ya aka ike maka ọ ga-afụkwa nke tọọ fada ndị nwa na onwe gị ga-afụkwa nke tọọ bịa ti jidesikwa ya aka ike my brother the best thing ga-eme gị bụ ịnụta nwaanyị onye mmiri ịnụta nwaanyị na-eme omenala maka gịnị ọgbanje nwelu ego surplus ọgbanje gee m ntị ọ bụrụ na ị bụrụ ọgbanje ị ma na ife ka ọ gị na-ege m ntị na-ege m ntị ọgbanje nwere ike bịa ụwa ọ bụrụ na ego adịrọ n'akara aka ya o je bite ebite ọ nachigha azụ je bite ọgbanje ibe ya o were ego pụta ọ nwere ndị nụrụ nwaanyị tata ụzọ fa emepe ụjọ ike ịnụ nwaanyị atụzila gị di ị ga-anụ nọ ebe a Eh? nwaanyị ị ga-anụ nọ ebe a anyị sị agwụ na-adị mma ka ọ nụta agwụ ibe ya agwọ na-adị mma ka ọ nụta gịnị agwọ ibe ya ewu ga-adị mma ka ọ mee gịnị ka ọ nụta ewu ibe ya ọchịcha ga-adị mma ka ọ mee gịnị ka ọ nụta ọchịcha ibe ya ngị bụ onye kwetara na omenala nụta onye omenala ịma maka nwaanyị o nwere ihe m ji agwa gị ya o nwere nwa boy m lụrụlụ ọrụ rụsịala ọrụ kpọbatara ya chi ya agụgụ m aka na social media kpọbatara ya kpọbatara ya chi ya n'okposi o bulu chi ya naba o luo dọba chi ya ego batawala ya this boy gbaa na-alụ ụlọ n'Ọnịcha wee nụọ nwaanyị mbọsị ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọ gba mbọ wee nụọ nwaanyị wee nụsịa nwaanyị wee rụzielu nwaanyị wee bata mgbe afụ ọ nụziri nwaanyị ka nwaanyị ya nere anya wee fụ okposi chi ya wee kpọọ anya ọzi ya sị na okposi chi ya na nya na okposi ya ama ebi n'ụlọ a na nya na okposi a ama ebi n'ụlọ a na kama ya ife na-egwu ofu eme na-ege ntị na-ege ntị this boy na-anya moto chi ya goziri ya ọ na-agba moto rụọ ụlọ this boy wee jiri ifele na ọ nụta nwaanyị ọfụ marụ mma wee jeburu okposi chi ya wee tinye na dustbin ndị na-ekpofu afịfịa wee buru okposi chi ya jee wufuo ife niile ọ na-eme wee kpọchie o wee makwala ezi be m o wee bịa be m afọ ka anyị nọ chi ya wee gwa m mmụgwụ ya na ọ mere alụ na ọ ga-akpụ alụ ife melu m ji wee na-akọrọ gị akụkọ a bụ nụta nwaanyị na-eme omenala nwaanyị kwenyere n'ife ị kwenyere nwaanyị ga-abịa ị sị ya ka unu pụba o solu gị ka ọ meere gị ka nye bụ nwaanyị kwado gị ka ife ị na-eme wee gaba maka na onye ọbụla nụtara ezi nwaanyị nụtara ezi ife ị nụta nwaanyị bụ nwaanyị nke na ya machiri ife ọbụla ị na-eme akpọ ya ekwu ma m kwuru sị na ọ bụrụ na ị na-achọ nwaanyị ị fụgokwa ndị na-achọ di lekwa anya jụọ onye ọ na-achọ di jụọ onye ọ na-achọ di wepụwa ifele o wepụwa ifele wepụwa ifele ọ nwekwara ndị si otu a ọ gwa ndị bịara ebe a n'ụwa nụọ ibeba

i kwena ka mmadụ nalụ gị ngozi gị ee ana m agọzi aka niile sọpọtụlụ olili a ma ndị kpụtara efi ma ndị tinyere 1000 ma ndị tinyere 2000 ma ndị tinyere 100,000 ma ndị tinyere ego dị iche iche ma ndị chọrọ itinye ma fa afụrọ ego fa ji wee tinye ma ndị yọrọ mmadụ ka ebutebe eh, ma ndị sị na fa abịanwurọ fa nọ na social media unu niile ka m na-agọrọ ọfọ ekwuru m sị na ọ ya-adịrịrị gị na mma ebe ị kọlụ n'ubi mmụọ mmụọ ga-akọ n'ubi gị ife niile mara mma n'ụwa anụnwa ife niile mara mma n'ụwa anụnwa bụ na mmiri ka o si

onye na-ekwetarọ kpọtalụ ya onye sị na nya ekwetarọ na ọ ya-adịrị gị na mma kpọtalụ ya iwu bụ na ọ ya-adịrị gị na mma mba biko unu n'anya ụlọ afọ na ife bịara ebe a karịrị oche ife bịara ebe a ife bịara ebe a karịrị oche biko unu akọna m ọnụ na mụ bụ nwa ogbenye abụ m nwa ogbenye ana m eme otu nne m ụra ndị ibe m na-akpatasigo ego ma m akpatabeghị gekwe ntị gekwe ntị ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ife kpatara bụ na ụfọdụ ka ji 15 naira abịa agba afa na be m ụfọdụ na-abụ fa agbasịa enye fa transport ụfọdụ ndị ji 1000 na-agba ebe ibe m na-ana 200,000 na-ana 100,000 na-ana 50,000 na-agba afa ma m adị ana otu ahụ so ị kọna m ọnụ na ọgara ọlụ mụ biko kama ya ọ bụrụ na o wute gị ọ bụrụ na o wute gị na oche adịrọ ebe a ị bịa welu 200,000 bịa gbaa afa be m ka mbọsị ọzọ ka m fụ oche m ma ebute na m akpatabe ego abụ m nwa ogbenye mbọsị nna gị na agwụ ga-asị gị nye bịa ife nwa ogbenye ibe gị na nwa ogbenye ibe gị na-eme nyebe ife bịa ife nwa ogbenye ibe gị na ọ na-abụ onye budo onwe ya na chi eme gịnị chi gị ebunie gị elu ebe ị rapụrụ ụlọ ọgaranya nna gị lụrụ ebe ị rapụrụ ụlọ ọgaranya ị lụrụ wee bịara ife nwa ogbenye dị ka mmiri enwe ilo chi goziri nwa ogbenye dị ka mmiri enwe ilo ya agozi gị ebe ị rapụrụ be nna gị wee larụ na Igbariam tata chi na-agozi ibe na-abịa na Igbariam ya gozikwa eze nwanyị gee ntị ị ma na ụfọdụ n'ime unu amaghị ezigbo afa ya Igbariam na-akpọbili ya afa akpọbili na-akpọ ya sọbalị ị ma ezigbo afa ya kwuo onye ọzọ ezigbo afa ya bụ ọsọ abalụ m chenye cheche okwu eche ọsọ abalụ m chegodi ya ife o gosiri bụ na ọsọ ị gbatara ebe a tata ọ bagoro gị ọ ga-abalịlị gị ọ bagoro gị ọ bagoro gị ọ ga-adịlị gị na mma n'afa chukwu na ọ dị na mma obere oge anyị ga-aga na mmiri chịkọba mmụọ gị ọnụ chịkọba mmụọ gị ọnụ mmadụ anụna ọgụ mmadụ ewena iwe mmadụ akwana aka onye kwaa gị aka ị sị ya God bless you sọbalị gozikwa gị maka na ọ bụrụ na ị gwa ya ịmana i zugoro ngozi ya ọ bụrụ na mmadụ azọọ gị ụkwụ i wee sị ya sọbalị gozie gị ma ọ sịrọ gị sọrị ịmana i zugolu ngozi ya ọ bụrụ na ọ mara ụma ọ bụrụ na ọ mara ụma wee zọọ gị ụkwụ sị ya sọbalị gozie gị ngwa gekwa ntị na 12 12 12 12 one one Judas one one Judas Judas in n'abalị gwa 10,000. Ife nwa ogbenye bụ ka ọ bịa n'ihe ọ bụrụ ka ọ bịa n'ihe ọ bụrụ na ofu mkpụrụ rice bata ka ọ lie ya otu a biko mana ife nwa ogbenye ka ị me gịnị ife nwa ogbenye ka ị bịa ọ bụrụ na anụ elutu gị biko ayịyọ ka m na-ayọ gị gbaghalụ m na ọ bụ ife nwa ogbenye ka ị bịa ee ọ bụ na nri elutu gị ọ bụ na mmanya elutu gị gbaghalụ m na ọ bụ ife nwa ogbenye ka ị me gịnị mmanya dịkwa m ga-esikwa nri kama na ọ ma-elutu mmadụ niile o nwe ndị ọ ga-elutu nwee ndị ọ ma na-elutu mana o lutu anụ gị kenee chi gị ọ bụrụ na o luturọ gị ngozi ya elutu gị ndụ ga-elutu gị so maka ndị bịara ọnwụnwa ọ bụrụ na i ji ọgwụ wee bịa festival sọbalị mma agwa gị na a tụrụ na dimkpa na ibe ya ra bụ n'okwu ọnụ na-ege ntị isi na-aka isi chi na-aka chi alụsị na-aka alụsị mmadụ na-aka ibe ya ọ bụrụ na i ji ọgwụ wee bịa ife kpakọta gị ide nwa anwa wee jiri ọgwụ wee jee na mmiri ịma nji ọgwụ gị wee ka ebe efu ọ bụrụ na ị nwa anwa wee jiri ọgwụ bịa ba flọt ịkọ mmadụ ọgwụ ịma nji ọgwụ gị wee ka ebe efu wee ka ebe efu were ọgwụ debe n'ọgbọ were ọgwụ debe n'ụlọ were ọgwụ tụfuo i ji were ọgwụ wee nya isi ebe a ịbụra o nwego ibe anyị debere anyị na-egwu igwe ga-ejiri ọgwụ nya isi o nwego ibe anyị debere e ji ọgwụ anya isi wekwala ọgwụ gị tụfuo wekwala ọgwụ gị tụfuo na mmadụ sị na ọgwụ ka a na-agwọ ọ bụrụ ọnụ ka a na-atụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ aja ka a na-achụ jee gozie chi gị na-apụ oke ite jee gozie arụsị